I must commend you for following us passionately. I've been monitoring your activities. And ihe m ji ekwu anyị ji eme ihe anyị na-eme ọ ka obodo ukwu wee dị mma and ọ ga-adị mma n'aha Ijele a nọ mgbe onye a mụ na ya na-anọ in communication or somebody that uh, loves want to make a change ụdị ihe a mere taa enwebeghị ebe o mere n'obodo ukwu ọ bụ asị ka ọ bụ eziokwu enwebeghị ebe ihe a mere taa mere n'obodo ukwu mana a sị a sị o si taa dịrị mma so obodo ukwu ihe a wụ obodo ukwu n'obodo ukwu and uh, according to ihe a chiweziri ya is the father of Enu obodo ukwu is the father of Enu obodo ukwu and that best leader leading by example biko asị ndo nụ ndo nụ this is otu a Ijele si bụkwa na ụda zọọ ụkwụ ebe a Eh, by God's grace whatever mgbe ọ bụla na-akwadebe na whatever a ga-eme we all show you your support show you support you understand biko

ọra nọ nụ- ọra nọ nso aka mmadụ ile akwa anọ nọ ya ruo n'isi ya ya na-emere ya mana oruru hụ mgbe ahụ akwadotere m ụzọ ihe na ọ bụrụ ka ọ cherezie dizemba a lọta ụlọ krismas anyị nwee ike adịwa ya ebuka ya dị mma so otu ọ dị kịta eji m otu si na-asụ n'udo m nke na eme mebe ma esọzi m ọ nwa kwesịrị nna ọ na ama bụrụ ihe m ihe nwere kwesịrị ime ọ ha na-elu okwu mana ọ dịghị ka ọ si dị chineke ma ka o si wee dị ụtọ asị m onye nwe gbaa n'ụlọ onye n'ụlọ mgbe niile n'aha jizọs ụmụnne m a na-ekele ụnụ niile n'ofu n'ofu m chewa na amaghị m otu m ga-esi ewere ebido wee kele ya asị m chineke gọziere m ndị ichie be nna m sụwara ụlọ ụzọ n'ofu n'ofu ochie ebe nna mgbe a gwara na ị na-azọ gị ụkwụ n'obi asị m obe mpe nna m jere gị abịa otu ọbụ m otu ahụ ebe niile adị ka ọ ga-adị ụtọ site n'amara nke chukwu

immediately akwara ya akwa ọ gama na-atụ egwu ka mbụ onye ike ga-egbu ọjị ihe agbụghị ụkpaka akịrịkọ ka ọnụ mgbadike batara na be gị taa na-ekwu okwu anyị ncha ofu n'ihu

ị na-ebe akwa mara mma Sorry, sorry, sorry. It's okay. Please, ndị ọzọ nne ya eh, onye ghatara ụzọ abịara nga Eh, onye ndị ọzọ na m ga-ewere ya nwere mụta ihe because ọ leading by example

achọrọ m ka unu chukwa chịkwata ọ agwa ezigbote agwa hmm? ọ n'agwa ka e ji hụ na anyị bịara ebe a ma a sị o metụ ọ rụtara ka ya tetụ ndị ọzọ ka ọ ka ịnotuo ya da ten ihe mere n'onwe Chineke emeela ihe abịa ebe a taa ka wee very good example nyere obodo kamgbe m ji mata ijele ijele onye ọdị n'aka ezigbo mmadụ ezigbote mmadụ ezigbote mmadụ ugboro ole ka m kwuru ugboro atọ ewere paint black alọọ mmadụ na-akọ ya na-agbagharị but ihe a wụ ojikọrọta eme ọgọ oji ụzọ eme ọgọ example taata na the number one apex leader obodo ukwu bịara bee nwatakịrị uyi utu na-egosi ihe ọ oh, lesson and that is why anyị ji akapụrụ n'Urualla na civic center m sị mba ihe a ga-adị emotional ka m kpọọ onye a ka bịa ya so that e mechaa ya I will post it ka e were ya kụzie ndị obodo ukwu ihe unu niile a nọ ebe a biko ihe na ya unu onye ọrụ iche ị na-eme mmadụ ọjọọ nwana so anyị na this plan this movement biko selfless service selfless service selfless service biko wit ihe anyị na-eme onye ọbụla ebe ọbụla ọ nọ na-ekpeta na ije na-ekpe obi ya ọ naghị akpa oke a na-ekwu ọ naghị akpa oke ọkụ ihe otu o si bịa nga anyị na biko ka agha bụ ide biko nne ya okwu biko asị onye ọbụla